an bɛ tanga ɲini alaw tala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min ni hami fila t'a la an bɛ se ka fili ni ala labila sɔrɔ cogo min o de ye sitana ka cɛsiri ye o de y'a ka hami ye ɛlɛ ala ka don an n'a cɛ sitana man ɲi Naam. a t'an fɛ Aha. a ti k'an fɛ Naam. wa n'an kɛra a fɛ Aha. an ka hɛrɛ t'a la Tiɲɛ. Siga t'o la. kɛtabari Naam. masa taala ko kur'ana kɔnɔ Aha. alam ahad ilaykum Naam. ya ban adam Aha. an la ta'budu shaitan Tiɲɛ. an banna k'o de kalan yasini kɔnɔ sisan alaw tala ko ne bɛ aw ladi aw adamadenw ka aw ladi ka bɔ mun ma aw kana sitana labato nin juguba aw la min ka juguya bangilen don hali dogo t'a la o de ye sitana ye walahi sitana a ma k'an fɛ a tɛna k'an fɛ ale ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se ka fili ni ala labila sɔrɔ cogo min ɛlɛ ala ka don an n'a cɛ sitana de ko alaw tala ma a ko ala e banna ne la adama min kama o adama n'a denw ne na janjuru da u ɲɛ n na bɔ ni fan bɛɛ lajɛlen cɛ fo k'u fili alaw tala ko sitana ma e o ni maa min tugura e la walahi ne na aw sabati n ka jahanama kɔnɔ ala k'an kisi n'an bɔra yen an b'an ka kalan daminɛ ni ala belebeleba tɔgɔ ye ala min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ala min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye ala ka nin nɛɛma fila bɛɛ k'an ye ala min n'i kɛra a fɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i banna alaw tala la i y'a k'i yɛrɛ la walahi tɛgɛrɛ ma fɔ ka ala min sigi woci kan ti fɔ ka masa min bɔ a ka alaya la o de ye alaw tala ye ala de ye ala ye fa'alun lima yurid ale de bi fɛn kɛ walahi min y'a diya yatabari n'a y'i fa minɛ i la n'i ma nisɔndiya a b'i ba minɛ i la wa n'i ma nisɔndiya nin bɛɛ lajɛlen na a b'i yɛrɛ minɛ i la siga t'a la siga foyi t'o la ala ka limaniya d'an ma amina an y'a daminɛ n'o ala belebeleba tɔgɔ de ye ala min n y'a f'i ɲɛna sisan a b'i fɛn kɛ min y'a diya n'i ye diɲɛ lajɛ sisan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔnafili la a ye mankan da a ye mankan da ala ka hɛrɛ k'an ye n'i ye diɲɛ lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔnɔfili la sisan k'a sababu kɛ jumɛn ye o ye koronavirisi ye jɔni de bɛ se ka nin kɛ ni Alahu Taala tɛ ee n badenw Alahu Taala y'a fɔ nabi dawuda ɲɛnɛ a ko a fɔ i ka maaw ɲɛnɛ ko ne Alahu Taala man ɲi walahi an ka siran Alahu Taala ɲɛ an ka ala bato ala dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila kamanagan na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila kɔnɔnɔfili la ni ala tɛ jɔni bɛ se k'a kɛ wa a y'a min kɛ a tɛ siran a ko laban ɲɛ silamɛw faamaw bɛ ka mesure fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ faamaw bɛ ka mesure fɛn o fɛn fɔ bana in na an yɛrɛw bɛ min fɔ aw ɲɛna an k'a bɛɛ respecter min ka bon n'a bɛɛ ye o de ye Alahu Taala ta ye Alahu Taala ko Kurana kɔnɔ in udtum udna n'aw segira walahi ne yɛrɛ bɛ segin e k'a lajɛ masa degera ka diɲɛ halaki ni fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen sabatilen don dugukolo sanfɛ cɛw ni cɛw de b'a la ka furu ɲɔgɔn ma bi musow ni musow de b'a la ka furu ɲɔgɔn ma ka papiye k'a la hmm. k'a sɔrɔ nin kelen kelen bɛɛ Alahu Taala ye diɲɛ ci a bɛɛ kama sinjiw banna ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen hmm. cɛ ni muso dannaya tɛ yen Hein? dangadenya warala dugukolo sanfɛ A caman. ee ala dun ye layidu di kira ma salalahu alayhi wasalam Wa sallim. a ko kira Ɔhɔ. walahi ne ti i mantɔn halaki Hein? komi n ye nuhu taw kɛ cogo min Ɔhɔ. n t'i mantɔn halaki Hein? komi n ye ada ta kɛ cogo min Ɔhɔ. komi n ye hudu ta kɛ cogo min Hein? mɛ tawunaw bi ne Alahu Taala bolo ka na o de ye banajugu ye jigitigɛ banaw fiɲɛ banaw o n'a ɲɔgɔnnaw sababu min b'a se jɔn ma o de ye ala ko tɛ walahi sababu min y'a se an ma fo k'an bɛɛ lajɛlen kamanagan o de ye ala ko tɛ o de ye sinjitigɛ ye Alahu Taala dun ko n'an segira ale bɛ segin o la an ka hasidiya dabila an ka jɛnɛya dabila an ka bɛnkun dabila an ka namara dabila an ka sekɔ Alahu Taala ma bɛɛ n'o kɛra hinɛ masa bɛ hinɛ an na kira ko ni tawunaw nana min y'a solution ye astagfurulahi ka tubi ka taa Alahu Taala ma astagfurulahi ka jɛnɛya dabila astagfurulahi ka hasidiya dabila astagfurulahi ka ɲɔgɔn juguya dabila astagfurulahi sinjiw ka tilen ɲɔgɔn ye

subhanallah dɔw de ko ko nabi isa ko ala den don saniya de bi alaw tala ye ka bɔ den sɔrɔ ma subhanallah saniya bi alaw tala ye ka bɔ nagasi ko bɛɛ lajɛlen ma walhamdulillah tano de ye alaw tala ta ye tano naani masa ye alaw tala ye diɲɛ masa ye alaw tala ye walahi tano bɛɛ lajɛlen ye alaw tala ta ye wa la ilaha illallah kira ko ni maa min dara gɛsɛ kɛra nin ye a bɛ maa ka limaniya sabati a bɛ maa ka limaniya jiidi a bɛ barika don maa ka limaniya la k'i to la ilaha illallah kan alaw tala bɛ hɛrɛ k'i ye alahu akubar ala de ka bon ala ka bon dɛ a ka bon ni diɲɛ faamaw ye ala ka bon a ka bon ni jɔn ye a ka bon ni an ka tɛgɛrɛ fɔ faama nugu ye ala ka bon a ka bon ka tɛmɛ a ka bon saya ma alaw tala ka bon jɔn k'a fɔ ko i bɛ tulon kɛ alaw tala la ala ka limaniya d'an ma o la n'an segira alaw tala bi hinɛ an na sinon bana in kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana gan bi an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min u ye mesure fɛn o fɛn fɔ tubabu faamaw ye mesure fɛn o fɛn fɔ n'u kun sera k'a fɔ ko maaw ka jɛnɛya dabila o ye alaw tala ta ye o de bɛ balawu wuli ka bɔ yen mais u m'o fɔ u ko k'an ka min kɛ an k'o respecter alaw tala ko faama bonya ko o ka di alaw tala ye maa min bɛ faama bonya e ka di alaw tala ye ala ka limaniya d'an ma n'an bɔra yen an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini alaw tala fɛ ka se nabi ɲuman ma nabi ɲuman min n'i y'a kanu alaw tala b'i kanu nabi ɲuman min n'i kɛra a fɛ alaw tala bi k'i fɛ fɔ ko kur'ana kɔnɔ in kuntum tuhibuna laha fatabi'uni yuhbibkumullah ni aw de b'a fɛ ne ka kɛ aw fɛ bɛɛ a y'a condition kɛ kira kanu ye kira kanu ye min ye i b'a dɔn wa an ka jɛnɛya dabila kira kanu ye min ye i b'a dɔn wa baya layidu wɔɔrɔ tali k'a dafa hmm. alaw tala ka laɲini kiraw tala ka laɲini ala kira de y'a fɔ ni maa min ye baya kɛ k'a dafa dɔmina lahul janna ka baya kɛ k'a dafa a ye cɛw tubi ni nin ye a ye musow tubi ni nin ye hmm. silamɛya donkan don a donkan tɛ o alijinɛ donkan don siga foyi t'o la kira ko ni min y'a dafa dɔmina lahul janna ala ka limaniya d'an ma kira ye maaw garanti ni fɛn min ye o tɛ manamana ko ye alaw tala yɔrɔ alaw tala dun y'a fɔ kur'ana kɔnɔ k'an k'a kɛ ko muso n'u nana k'u bɛna baya kɛ baya d'u ma n'i donna tabisiri kɔnɔ tabisiri de b'a f'i ɲɛna diɲɛ tabisiri bɛɛ suratu mumtahina na a b'a fɔ ko cɛw ta balen kɔfɛ musow ka sɔrɔ k'a kɛ o la an ka baya kɛ baya in de y'a to anw farala ɲɔgɔn kan don o don a bɛ nɛni depuis karamɔgɔ y'a daminɛ don min don o don anw ma deli ka sigi ka wuli ni dɔ ma na baya kɛ wa yanni an ka cérémonie ka ban dɔ bɛna baya kɛ siga foyi t'a la ala ka limaniya d'a ma o la n badenw an bɛ kisi ɲini Alahu tala fɛ k'a kɛ nabi ɲuman kan nabi ɲuman min n'i y'a kanu Alahu tala b'i kanu a y'o de fɔ kuranɛ haya la n'aw bɛ fɛ ne ka kɛ aw fɛ a ye kɛ n ka kira fɛ a ka lamuga bɛɛ lajɛlen na a ye fɛn o fɛn haramuya k'an k'o to yen an k'olugu to yen a ye fɛn o fɛn daga k'an k'o kɛ an k'olugu kɛ n'o kɛra an bɛ kɛ kira sago ye. n'an bɔra yen n'i y'a mɛn jɔni kunnadi a f'a sababu ɲuman siga t'o la dɔnnibaa min sigilen tora kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ee o ye muftil hadi ye siga t'o la hayidara shamsu shumusu hayidara wahidu dahari wa faridu asilihi shekul islam shek sherifu usman madani hayidara jɔn in bi komi ne karamɔgɔ karamɔgɔ jumɛn ka kalandenw bɛ komi anw ayi e k'a lajɛ an bɛ jamana de kɔnɔ europe Naamu. faransi précisément Ahan. n'i yalala diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ Naamu. n'i ma se faransi Ahan. a ye dɔ y'i ka taama jɛ siga t'o la n'i ko i bɛ kalabanciya fɛ Ahan. i bɛ maaw de sɔrɔ minnu b'i accompagner cɛ siga foyi t'o la n'i ko i b'i si kɛ jɛnɛya la Ahan. ee o yan y'a dabilabali ye cɛ n'i ko i b'i si kɛ dulɔmin la Ahan. hali i tɛ dɛrɛmɛ don a la ayi Maaw ka vie b'u bolo u kɛlen don k'a contrôler jɔn in de ye karafe don anw da ko an ka jɛnɛya dabila jɔn in ye karafe don an da ko an ka bataraya dabila Muftil Hadi Sɛki Serifu Usumani Madani Hayidara kira ko sɔlɔlahu alehi wasalama lahara jɔ don gɛlɛya jamakulu dama dama bɛ yen olu ɲɛ tɛ da gɛlɛya kan n mako bɛ jumɛn in na maa minnu ye ɲɔgɔn dɔn Alahu tala jaati kama. walahi cɛ kelen tɛ yan ah. muso kelen tɛ yan ah. ni min ni min kɛlen don ka ɲɔgɔn dɔn ni ala tɛ ne ye bɛɛ dɔn yan ala de jati kama jɔn in sababu ah. karamɔgɔ jɔn in bɛ komi ne karamɔgɔ n'u y'a ɲininka mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ an ko b'a f'u ɲɛna yanni u k'an nɛni yanni u k'an kɛ kodɔnbali ye u k'an ɲininka mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ a ka laadiriya siga foyi t'o la mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ a ka hɔrɔnya mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ ale de y'an su k'an ka kɛ eh, dugawuden ye Tiɲɛ. mun de y'an tugu karamɔgɔ kɔ a ko an kana kɛ dangaden ye ayi siga t'o la mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ walahi dɔnnibaa min i bɛ diɲɛ yaala a kun n'a ju Hum, n ka la ala bonya na karamɔgɔ karamɔgɔ de ye karamɔgɔ ye siga foyi t'o la n'i ye karamɔgɔ kɛ maa wɛrɛ ye jama min b'a kɔ a yɛrɛ ka jogojuguya o bɛ maaw bɔ a kɔ siga foyi t'o la walima a denw ka mafiyaya o bɛ maaw bɔ a kɔ hali ni miliyari de b'i kun n'i gɛrɛla karamɔgɔ la a tɛn'i demander a t'a jir'i la k'a fɔ k'a jigi b'i kan a denw bɛ ten Dɔnnibadenw caman bɛ yen olu bɛ wele de ka maaw escroquer n'u fa bonya ye, siga foyi t'o la, karamɔgɔ den tɛ yen cɛ fara muso kan walahi min b'a ka kungo f'i ɲɛna personnellement a tɛ yen a tɛ yen anw bɛ tɔn in na depuis an ka dɔgɔ depuis an ka balo sirilen don maaw la n'i yɛrɛ ko k'i b'a k'u ye n'u y'a dɔn k'i bɛna a kɛ u tɛ sɔn abada o la o bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ k'an bɛ k'an ka nafolo cɛ k'a di karamɔgɔ ma k'an baw n'an faw n'an sinjiw to yen n'anw ye mugan di karamɔgɔ ma an baw n'an faw ye mille francs dumu walahi ala ka limaniya d'a ma o la an bɛ ala fo ka ala barika da ka karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye min se t'an ye an tɛ se k'o kɛ ni alijinɛ de kun se b'an ye k'a ɲini alahu taala fɛ k'a d'a ma a sabali o se t'an ye siga foyi t'o la min kɔni se b'an ye diɲɛ kɔnɔ yan karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛ lafiya cogo min na ayi kana dan kuma ma dɛ hali n'i y'i farikansi bɛɛ kɛ daranɛn ye k'a fɔ k'a fɔ o de bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan Tiɲɛ. a tɛ fɛn bɔ a la Ayi. jɔni de ye nin kɛ erɔpu kɔnɔ yan n'i taara ɛsipayi kalandenw bɛ yen ni jɔni ka jɛ ye karamɔgɔ hayidara n'i taara itali u bɛ yen nɔ n'i taara hollande belgique tɔn sigira o don n'ala ye san wɛrɛ jira an na a bɛna kɛ kabako ye an yɛrɛ bɛ yan ta sigi don min na mɔgɔ dama damani hali a tɛ mɔgɔ bi saba bɔ mais bi mɔgɔ kɛmɛ joli don ala ka limaniya d'a ma an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛ dɔgɔya o la karamɔgɔ a sara t'an bolo an bɛ dugawu de k'a ye ala ka sijan ni kɛnɛya o ni labanko ɲuman di an n'a ma bi an bɛna kuma min kan an b'an ka perezidanw fo k'an ka perezidantiw fo an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bi ta ye nisɔndiya de ye an bɛ anniversaire kɛnɛ de kan n'o ye Seyidatu Balakisa ka anniversaire ye maa ti kɛ maa fɛ ka ban a den na ayi kanu ma dafa karamɔgɔ denw ka bon anw bolo ka tɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ kan o de ye kanu ye n'i kɛra ne fɛ n'i ma kɛ ne denw fɛ walahi kanu ma dafa an bɛ karamɔgɔ n'a denw bɛɛ de fɛ a denw yɛrɛ ka bon an bolo ka tɛmɛ karamɔgɔ kan o y'an ka objectif de ye foyi t'an b'o kan ko in sinzira Alahu tala fɛ maa ka fɔkojugu t'a cɛn maa ka lagosili t'a cɛn maa ka juguya t'a cɛn maa ka bɛnsɛnkɔniya n'i ka politiki n'i ka plan o t'a cɛn arabu nafolo t'anw kɔnɔ dɛ an mago t'u ta la an t'u ta ɲini an jigi t'a kan e k'a lajɛ maa i bɛ se ka diɲɛ maa bɛɛ tɔrɔnpe fo faransi sigibaa walayi i tɛ se i y'a ye kodɔn dugu de ye kodɔn pilafɔn a dan n'i ko kalan ɛnzeniyɛriw de bi yan n'i ko faamu mɔbili dilannaw de bi yan a ka taa kalan kɛ arabula ka na kɛ ɲɔgɔn dafasaja ye o ti yan dɛ ka kalan kɛ ka baara kɛ ka kalan kɛ ka jamana avanse ka kalan kɛ ka maaya avanse an b'o dugu de la yan kuma caman ti yan dɛ ka taa i si bɛɛ kɛ kalan na ka na i si bɛɛ kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ni mɔgɔ dɔgɔya ye faransi t'o jamana ye n'i y'a kɛ i b'a preuve de kɛ mɛ kuma caman o tɛ yan jɔn bɛ se k'anw tɔrɔnpe yan e bɛ kuma an b'i n'i ka kuma n'i ka faamu bɛɛ faamu an sigilen o la bi an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan Seyida ka anniversaire o ye nisɔndiya ye o ye nin bɛɛ k'an bolo aramu ye o ye nin bɛɛ k'an bolo bidiya ye k'an kana nisɔndiya an denw ka denkunli la an kana nisɔndiya an an musow ka anniversaire la an kana nisɔndiya an ka furuw la an ka sigi ten ka an yɛrɛ kɛ balawumɔgɔ ye ala ka limaniya d'an ma e m'a ye n'i ye diɲɛ lajɛ bi silamɛya jamana o jamana civiliselen don civilisation bɛ fɛn o fɛn na silamɛya civilisation ka bon n'a bɛɛ ye n'i y'a faamu dɛ n'i y'a faamu a hakika la i bɛna diɲɛ civilisation fɛn o fɛn ye silamɛya de civilisation ka bon ni diɲɛ civilisation bɛɛ ye walahi silamɛya civilisation na ɲɔgɔn tɔɲɔn t'a la mɔgɔ tɔɲɔn t'a la e ka yan jamana mɔgɔw filɛ i n'i ka voisin a ti ɲɔgɔn tɔɲɔn a ka foyi tɛ se ɲɔgɔn ma olu ye silamɛya ka laɲini pratike ala y'u dɛmɛ anw taara kuranna kalan ka na kafiriya de kɔnpɔrɔteman ta ala banna an na farafinna ni farajɛla filɛ silamɛ bɛ yɔrɔ jumɛn in ka caya yɔrɔ jumɛn kan normalement n'an ko ko eh, eh, silamɛya a bɛ maa mako ɲɛ diɲɛ ni lahara silamɛw de ka ɲi k'a bénéficier mais anw sirilen don kafiriw la la n badenw an bɛ porofite ka kuma dangadenya kan dangadenya a bɛ maa bila kamanagan na a bɛ maa bila kɔlɔlɔ la an bɛ porofite ka kuma dangadenya kan ala y'o min fɔ k'a lagosi kurana kɔnɔ Alahu tala ko kurana kɔnɔ wa kada rabuka an la taabudu ila iyahu wa bil walideyini isana tiɲɛ Alahu tala de ko k'ale y'a interdit total an ye nin kuma kɛ o don kuluwalahu kalanyɔrɔ ko maa kana fila fara ale Alahu tala kan a ye jumɛn kɛ diyagoya ye jɔn kan an bɛ segin kɔ a kan mun na denmisɛnnin caman bɛ yan an bɛ tungan de la dangaden i niyɔrɔ tɛ diɲɛ na cogo min i niyɔrɔ tɛ lahara ten walahi an ka kɛ dugawuden n'i ka sɔrɔta bɛnna un centime ma n'i ka kalo sara bɛnna santimu ma walima pɔpɔrɔ walima tama ni se b'i ye dɛ o bila ka taa di i ba n'i fa ma walahi i ka sigi ka ala kɔnɔ ala bɛ bɔda d'i ma i sigilen tɛ ni min ye
bangebaa ko tɛ tulon ye
ni maa min ye tulon kɛ bangebaa ko la walahi diɲɛ bɛ tulon k'i la dugawudenw bɛ tulon k'i la i ni kɔnɔnɔfili i ni hami siga t'o la
ni maa min y'i bangebaa ta n m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri ye awa n b'a kɛ di sini ala t'o da i kan o kɔrɔbɔba ye walahi Alahu tala de ko k'ale y'a interdit total maa kana fila fara ale Alahu tala kan a ye mun kɛ anw ma diyagoya ye an ka ɲumanya k'an bangebaa fila ye an ka ɲumanya k'an bangebaa fila ye n'u fila dɔ ra kelen kɔrɔl'an bolo walima n'u u kelen kɔrɔl'an bolo kumakan na fitinin ye ufu ye ko an kana fɔ an bangebaa ma uf a ka dɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ kuma bɛɛ kan maa kana fɔ i ba ma ɔ i ka kuma ka ca maa kana fɔ i fa ma ɔ i ka kuma ka ca ni danga y'i sɔrɔ yɛlɛmako wolonfila don

an ka hakili to an masaw la n'i bɛ fɛ i ni moriw kana ɲɔgɔn ye n'i bɛ fɛ i ni somaw kana ɲɔgɔn ye k'i to tunga na n b'a kɛ di n'i bɛ fɛ ka bɔ u ka ko la e k'i ɲɛsin i bangebaa fila ma walahi e m'a ye don dɔ alikaba la kira b'a la ka tawafu kɛ cɛ dɔ fana b'a la ka tawafu kɛ cɛ kɛlen don k'a ba de t'a kɔ la a bɛ ka tawafu kɛ kira ye nin ye a tilala ka taa safa ni mariwa ka o boli siɲɛ wolonfila kira ye nin ye cɛ tilara nin bɛɛ lajɛlen na a nana kira ɲininka ko yala ne ye n ka hakɛ dafa wa kira de y'a ɲininka ko nin y'i mun ye a ko ko n ba de don kira ko k'i ba de don walahi a ko ni hakɛ ye kɛmɛ ye e ma kelen sɔrɔ fɔlɔ ni hakɛ ye kɛmɛ ye i ma kelen sɔrɔ fɔlɔ e ba y'a ɲini de k'i kɔrɔta k'i bɔ e bofaningolo la k'i bɔ don dɔ a bɛ ka sin d'i ma i y'a kin a y'a tɔɔrɔ a m'i filɛ ni dimi ye a ye i hinɛ minɛ i ba de y'o kɛ e ba de y'i kɔnɔ ta walahi ka jɔ n'i kɔnɔ ye kalo kɔnɔntɔn a bɛ don dɔw su siɲɛna kɛ a bɛ jeli mankew kɛ don dɔw a dusukun b'a tɔɔrɔ a tɛ se ka sunɔgɔ e ba de y'o k'i la e ba i kɔ kɛra a ka dilan ye san fila a b'i da i kɔ la e ba de y'o kɛ a woro fila walahi o de kɛra e ka fauteuil bourré ye i ba de y'o kɛ. a y'i bɔ nin na de i fitinin e kɛlen kɔ ka se sɔrɔ e bɛn'i ba de ta e bɛn'i fa de ta k'u bɛna sa a ka miiriyaw tɛ kelen ye maa maa dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ dangaden kalite dɔw olu bɛ maloya n'u paranw ye dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ walahi hali n'u bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ba n'u fa ye u mana kuma sɔrɔ n'u ba n'u fa ye u bɛ kuma sama fo k'a to u ta la o ye dangadenya de ye o. i b'a k'i ba n'i fa de ye k'a kɛ u ka dabada ma ka diɲɛ u ka diɲɛ ma n'u ko min e yɛrɛ ko ten kana b'u ta la. maa bɛ ala sɔsɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na ah. fo ala ko ta walahi ala ka limaniya d'a ma o la a y'a hakili to bangebaa la e min ta fila ɲɛnama b'i bolo ah. sanu ni jaman b'i bolo walahi ah. an faw b'o kalama e m'a ye denmisɛnninw sisan an ye miliyɔn ni miliyari sɔrɔ barika t'an ka nafolo la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ danga don an faw ye du belebele jɔ Hein? ka muso naaniw furu ka du belebele ta Hein? i bɛ taa dɔw sɔrɔ hali sini nansɔngɔ tɛ yen walahi u bɛ sini nansɔngɔ hami wulada in na Hein? ala tɛ dugu jɛ ni dɔ ma taa d'u ma siga foyi barika cɛ a kun ti ko olu la an faw Hein? aw ka du kun bɛ ten an yɛrɛw ka du kun bɛ ten han mɛ bi anw ye miliyɔn sɔrɔ an ka miliyɔn barika t'a la siga foyi t'o la an faw ka duw salen filɛ miliyɔn caman b'an bolo an yɛrɛ t'a ɲini k'an b'olu ka du ɲɔgɔn sa a se t'an ye a nafolo b'an bolo barika t'an ka nafolo la o la n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye ka min fɔ aw ye maa tan ke i bɛ balo la i b'i bangebaa barika ɲini de f'i sadon karamɔgɔ y'an bila o sira de kan a yɛrɛ bɛ ten n'i y'a ni aba ye tamani kabako dan don a tɛ don tamani ka bɔ abada yan'a k'a da don tamanika dɔ fɛ karamɔgɔ mana don tamani ɛri o ɛri a bɛ taa ba madani kaburu la ka taa foli kɛ n'a bɛ bɔ tamani a bɛ taa ba madani kaburu la ka taa foli kɛ nin ye kiraw ka taabolo de ye. O la silamɛw n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye ka min fɔ aw ye n'an ye sira wɛrɛ ta ni o tɛ karamɔgɔ ka laɲini ye o ye yɛrɛ de ka sira ye mɛ dɔw bɛ kɔngɔ t'u ba n'u fa la ka wari di sungurubaw ma jamana kɔnɔ yan kara don dɔw bɛ u baw n'u faw to luwanse la u kɛlen don ka sungurubaw ta ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'u ye hali u bɛ vatiri san ka d'u ma hali u bɛ du jɔ ka d'u ma k'u baw n'u faw to yɔliyɔli la denmisɛnninw an kan'a kɛ cɛ a man ɲi ɛn ma diyagoya bilen don Hein? i bangebaa tali e kan o ye diyagoya bilen de ye Hein? i bangebaa tali i kan fo i sadon ɛn ala de y'a kɛ ten wa o bɛ to ten fo ka taa diɲɛ wuli foyi tɛ se k'o b'o la o ye alahu taala ka laɲini ye wa ko di wa kada rabuka an la taabudu ila iyahu wa biliwalideni ihsana n'i bɛ fɛ ka kɛ barikatigi ye barika ɲini n'i ye barika sɔrɔ e yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ diɲɛ kɔnɔ o la an ka hakili to an masaw la hali n'i ni moriw ma ɲɔgɔn ye ni baw b'i bolo dusu sumani ni fa b'i bolo a dusu sumalen walahi i lafiyara siga foyi t'o la denmisɛnninw a ye nin yɔrɔ faamu n'i ye baara kɛ ni nin ye i ti to kɔ hali n'i ma kɛ miliyadɛri ye n'i ye baara kɛ ni nin ye i ka papiye ko ala b'a nɔgɔya n'i ye baara kɛ ni nin ye walayi i yɛrɛ sɔrɔ den olu b'i ta don dɔ e ma faransi den caman y'an bolo den caman kɛlen don dangaden ye ala k'an denw ye ala k'an denw sabati o la k'i bangebaa fɛrɛ bɔ o ye diyagoya y'i kan ka balo d'i bangebaa ma o ye diyagoya y'i kan diɲɛ don o don n'i wulila i ka t'i bangebaa fo o ye diyagoya y'i kan n'i n'a tɛ jamana kelen na i b'a wele ka dugawu ɲini a fɛ n tun b'a fɛ ka aw kibaruya ta e ba e nege b'i ba la a tɛ se k'e lasɔrɔ e de sira bɛɛ bɛ yen k'i lasɔrɔ i tɛna a wele a sɔn jalen don sigida la dɔw kɛlen don ka relation tigɛ u n'u baw cɛ dɔw kɛlen don ka relation tigɛ u n'u faw cɛ k'u y'i emmerde n'e ma kɛ kɔfɛmaa ye tunga kɔnɔ n'e ma to kɔlɔlɔlaw la n'e ma kɛ kɛrɛfɛbaa ye jɔn in bɛ k'a ye o la silamɛw an k'an hakili to an bangebaaw la an k'an hakili to an fakɔrɔw la n'u ɲɛnaman don i b'i se bɛɛ k'u ye n'u salen don u kun bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ i k'a k'u ye i b'i bangebaa barika ɲini n y'a f'i ɲɛna f'i sa don n'i sara don min na o y'a baara jɔlen ye kira ko adamaden n'i sara sallallahu alaihi wasallam i ka baara bɛɛ bi jɔ fo baara saba i mako bɛ jumɛn in na yan wa waladun salihun yad'un lahu den ɲuman min bɛ dugawu kɛ a bangebaaw ye ala hinɛ ne fa ni n ba la wa o ye wajibi bilen de ye jɔn kan seli farida bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka dugawu kɛ i ba n'i fa ye diyagoya bilen de don ala ye seli kɛ diyagoya ye cogo min na dɛ ka dugawu kɛ i ba n'i fa ye ni silamɛw don o ye diyagoya ye jɔn bɛɛ lajɛlen kan saraka bɔ i ba n'i fa ye Waladun salihun yad'un lahu den ɲuman min bɛ dugawu k'a ba n'a fa ye e m'a ye alajɔn belebeleba dɔ tun bɛ yen o alajɔn in a ye den kelen de sɔrɔ yatabari den kelen sɔrɔlen a ye den kalan kurana la a ye den kalan hadisa la a ye den kalan ala taala ka sira kan cɛkɔrɔba nana fatu k'a den kelen to yen cɛkɔrɔba fatulen a taara ka den min to yen den in tun bɛ to ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye wagati dɔ nana se diɲɛ ye den hakili yɛlɛma a tun bɛ dugawu min k'a ba n'a fa ye a y'o dabila a komasera a bɛ taa dulɔso la a komasera a bɛ batara kow kɛ ka ɲinɛ ala ko bɛɛ kɔ sitana sera a la o dugu in na alajɔnba dɔ tun bɛ yen o nana suko k'a ye kaburu su bɛɛ nisɔn ka di fo kamalen fa alahu akubar a gɛrɛla kamalen fa la suko la a y'a ɲininka ko mun na su bɛɛ nisɔn ka di fo e a ko tiɲɛ don minnu nisɔn ka di olu taara ka den de t'u kɔ den min b'a la ka dugawu k'u ye su ni tile den min b'a la ka saraka b'u ye su ni tile ɛ ne satura ka den kelen to n bolo den n kun y'a kalan kurana la den balen bɛ kurana kalan ma ne ye den balen bɛ saraka bɔli ma ne ye aa t'a fɔ n den ɲɛnɛ k'a k'a hakili to hakɛ la hakɛ min b'a n'a fa cɛ alahu akubar dugu de jɛra cɛkɔrɔba wulila alajɔn wulila ka bɔ suko la a ye kamalen ɲini fo ka taa kamalen ye a ko n y'i fa ye suko la dɛ su bɛɛ nisɔn ka di f'i i fa i fa ko ko n k'a f'i ɲɛnɛ i k'i hakili to hakɛ la hakɛ min b'i n'a cɛ n'o y'a ka duwawu ye ka duwawu kɛ i bangebaa ye diyagoya don a ko i fa degulen don alajɔn in kamalen in ko ko walahi ni ne fa degukun ye ne ye fo ka taa n se lahara ne tun bɛ sitana ka sira minnu kan n y'a bɛɛ dabila kamalen wulila a bɛ nafilaw seli a fa ye kamalen wulila a bɛ sarakaw bɔ a fa ye kamalen wulila a bɛ kuranakalan k'a fa ye alajɔn kelen in nana suko k'a ye su bɛɛ nisɔn ka di kamalen yɛrɛ fa nisɔn ka di a ko ko n ma nin faamu dɛ ko don ko suko ni bi ta tɛ kelen ye dɛ a ko tiɲɛ don depuis e bɔra ne fɛ don ko i taara kuma n den fɛ den hakili tora n na a bɛ dugawu kɛ n ye o la denw denmisɛnw an ka hakili to an masaw la u bɛ kaburu la u mako b'an ka dugawu la. sinjitugu kɛ ɲumanya kɛ maaw ye sarakatu bɔ i fa n'i ba ye walahi i b'a barika sɔrɔ i b'a hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maa tɛ tulon k'i la hmm. ala taala ko inali aburara lafi nayimi n kalila n ka bonya la dugadenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ alijinɛ de kɔnɔ n kalila n ka bonya la dangadenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ jahanama de kɔnɔ o de la dɔnnibaaw y'a fɔ ko firawuna nabi musa dɛsɛra a la san bi naani farawuna min ko ko ale de ye ala ye farawuna min ko ko ale t'a dɔn ko danfɛnba bɛ jɔnw na ni ale farawuna tɛ ma alimtu lakum min ilahi ghayri siga t'a la o don ko ale t'a dɔn ko danfɛn ma wɛrɛ bɛ yen n'ale firawuna tɛ a tilala ka na fɔ don dɔ ana rabukumul a'la nin kumaden fila ni ɲɔgɔn cɛ san bi naani firawuna a n'a ka fanga bɛɛ a n'a ka masaya bɛɛ u y'a fɔ an ɲɛna dɔnnibaaw y'a fɔ an ɲɛna ko n'a ba ka suman kun sigira ale de b'a ta ka taa di a ba n'a fa ma. don dɔ farauna n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔnye la a ba ka suman ma na a na wagati ba nana fɔ a ɲɛna ko aa ko ne ma dumuni kɛ bi a ko a ba ma ne bɛ deli ka taa d'e ma e de y'a di e kun b'a ɲini ne fɛ wa a ba ko n'i ka alaya ne de y'i bange dɛ a ko an sera o yɔrɔ ma wa a ye tigɛ d'a ba ɲa kan o tile saba nabi musa ye pogo don a la mer rouge la danga nabi musa y'a danga a ko ala a ka nafolo tiɲɛ ala a n'a ka maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ala an t'o dugawu kɛ kuluwalaw kalan na wa o la silamɛw maa k'i bangebaa barika ɲini o y'i yɛrɛ ka maaya de ye ni nin y'i dan dɔrɔn fu y'i dan siga t'o la
ni nin y'i dan diɲɛlatigɛ damu y'i dan ni barika y'i dan ah. walahi alijinɛ kɔnɔ donni o kɛra i ma haramu ye alahu tala de y'o kɛ haramu ye kuranɛ haya ah. wa kada rabuka an la ta'budu ila iyahu wa bil walidaini ihsana siga t'o la o la silamaw n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye ah. ka min fɔ aw ye an ka hakili to bangebaaw la dɛ nin to yen karamɔgɔ ka dangadenya kasɛti a ye maa caman don tɔn na karamɔgɔ ka dangadenya kasɛti a y'a to maa caman tora tunga na ka hinɛ u ba n'u fa la o la n'u kun y'a ɲininka mun y'an tugu karamɔgɔ in kɔ anw kun b'a fɔ n ko nugu de y'an tugu karamɔgɔ kɔ n'u y'a ɲininka karamɔgɔ ye min k'an ye walahi hali n'i ye diɲɛ de d'an ma a sara t'an bolo a dɔgɔkɛ bɛ kɛnɛ kan yan walahi karamɔgɔ anw ka bonya diɲɛ kɔnɔ n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ maaw b'an bonya karamɔgɔ sababu siga t'o la n'i bɛ dawula ni bonya fɛ taa sirifi la cɛ n'i bɛ kɔrɔta fɛ taa sirifi la n'i bɛ hikima ni faamu fɛ taa sirifi la maduso tun ye intɛrnɛti eh, sanfɛ sirifila duba duman a tɛ cɛw sanfɛ bi yan sirifudonw kanu de y'a kɛ ala ka limaniya d'a ma o la n'i ye sirifuw kanu ala b'i kanu n'i kɛr'u fɛ ala bɛ k'i fɛ jɔni bɛ komi ne karamɔgɔ sa a y'a to an ka waso jɔni bɛ komi ne karamɔgɔ karamɔgɔ jumɛn in sera ka nin ɲɔgɔn kɛ erɔpu yan k'a sigilen to farafinna an b'a deli de san o san a ka na a ti ka sira sɔrɔ maaw ma découragé a kanu na n'ala ye maa bonya o de ye bonya ye n'i ye bonya ɲini alahu tala fɛ n'ala y'i bonya o de ye bonya ye n'i y'a ɲini maaw fɛ ni maaw y'i bonya o laban ye dɔgɔya ye inna izata lilahi jami'a bonya bɛɛ ye ala ta ye a ɲini ala fɛ n'i bɛ dɔnni fɛ a ɲini ala fɛ n'i bɛ nafolo fɛ a ɲini ala fɛ ni maaw y'a d'i ma o b'i kunnada yata bari ni ne ko i ka n sɔn bi i ka n sɔn sini sinikɛnɛ i b'a fɔ merde ɔ n'i y'a ɲini ala fɛ Naam. a t'i kunnada Tiɲɛ. a t'i malo maa fila ti bɔ a kalama ayi o la silamɛw naam n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye Ɔhɔn. ka min fɔ aw ye naam an ka hakili to an masaw la dɛ ɔhɔn o tɛmɛnen kɔ an ka hakili to sinji la naam Aa, hakɛ dɔw bɛ yen naam sirifucɛ nana a ye sigiyɔrɔ di sirifucɛ ma an bɛ sirifuw ka kɛnɛ kan a ye sirifucɛ bisimila hayidara bisimila o la an ka hakili to sinji la hakɛ dɔw bɛ yen ala yɛrɛ de y'o kɛ diyagoya ye maa kan o hakɛ nugu hali n'i y'i yɛrɛ faga o ye alahu tala ka tanpɔn de ye foyi t'o bɔ o kɛcogo la o ye sinji ye caman kɛlen don ka pɔn tigɛ a n'a sinjiw cɛ or que hakɛ min don e ka ha- e ka ko dilanlen tɛ ala ka diyagoya de don siga t'o la hinɛ i sinji la Eh? a bɛ dɔ fara maa si kan cɛ hinɛ i balima na Naam. anw joli joli de bɛ yen n'an ye etaziw jɔ an somɔgɔw an balimaw Naam. an balima suruw n'u bɛ si luwanse la Naam. an joli joli de bɛ yen ni se b'an ye walahi an balimadenw olu tɛ taa ekɔli la fo an bɛ sigi k'a fɔ k'a m'a fɔ a bɛ se wa a m'a fɔ a ye impoli ye wa wa a bɛ sa kɔngɔ la an ka hakili to sinji la sinji de bɛ kasi alahu tala da la diɲɛ don o don larasi sanfɛ sinji bɛ to ka mun fɔ a b'a fɔ ala maa bɛɛ tugu maa min ye ne tugu ala ma bɛɛ la maa min ye sinji tigɛ sinji tɛ manamana ko ye alahu tala de y'a recommandé n'an ye baara kɛ n'a ye alahu tala bɛ hinɛ an na o la silamɛw n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye ka min fɔ aw ye an k'an janto sinji la kira ka hajatu wadayi la a kumana a kumana sinji kan kira ka hajatu wadayi la a kumana a kumana musow k'an ka hinɛ musow la kira ka hajatul wadayi la a kumana k'an ka siran alahu tala ɲɛ Tiɲɛ. hajatul wadayi la a kumana k'an k'an bangebaaw bonya nugu ye tampon de ye o la silamaw Hein? n'an y'an hakili to nugu bɛɛ la an bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ani lahara Siga t'o la. n'an y'an hakili to nugu la an bɛ bonya de sɔrɔ diɲɛ ani lahara karamɔgɔ y'an kalan nugu de la an bɛ taa min bilen sa anw bɛ taa min bilen tiɲɛ yelen anw bɛ taa min bilen dalilu sɔrɔlen anw bɛ taa min bilen o la silamɛw maa si ma diyagoya ka na don nin tɔn in na bɛɛ nan'i yɛrɛ ye de ni karamɔgɔ ka cɛsiri siga t'o la ni karamɔgɔ ka wuli ka jɔ ye an tɛ se k'a fo o de la o bɛ to k'a fɔ ko an ka wajibili kɔrɔ bɛɛ la an bɛ karamɔgɔ fo ka caya anw kɛ maa min ye ala jiri la ala yɛrɛ de ko a ye tugu yɛlɛnyɛlɛn sen na a ye sababu ɲini ka se ni alahu tala ma kurana kɔnɔ anw ka sababu ye jɔn ye ba madani ka ɲɔgɔnyebali anw ka sababu ye jɔn ye basitan ka kolo ci kolo jɔn bɛ komi ne karamɔgɔ a y'a to an ka waso ni karamɔgɔ ye dɔnnibaa min ka jama na ale de bɛ fantanw fɛ ka tɛmɛ faamaw kan walahi nin ɲɔgɔnna jama tɛ tugu maa si kɔ f'i ka setigiw de kanu i ka nafolotigiw kanu i ka tɔgɔtigiw kanu mais n'i taara anw karamɔgɔ ka jama na fantanw ka d'a ye ka tɛmɛ faamaw kan dɔnnibaa min ye fonisire ye a ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma buyata bari ni e gɛrɛl'a la a bɛ k'e kɔnɔ ko a ka e de ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ a bɛ bɛɛ fɛ a bɛ bɛɛ fɛ même titre a ma tulon kɛ sinji la a ma tulon kɛ sinji la a ko an yɛrɛw kana tulon kɛ sinji la a ma tulon a ma maa si musalaka walahi anw tugu karamɔgɔ kɔ ani bi cɛ ni ala ko kun tɛ sari y'a sɔrɔ an ye sira bila ka anw maîtriser ka anw bila ala ka nin sira in kan ah. ni karamɔgɔ tɛ danfɛn si tɛ se k'a kɛ ee gɔnkɔrɔw b'an cɛma yan dɛ minnu kun bɛ bɔ yan ka taa weekend kɛ afiriki ah. minnu bɛ bɔ denni bɛɛ dɔn minnu bɛ mariki bɛɛ dɔn n'i ko fani o ŋanaw bi yan n'i ko ka sungurubaw walo ka tila ka tubi o kamalen caman bi yan n'i ko vie nous sommes cultivés on est éveillés an bɛ diɲɛ taabolo dɔn an b'a faamu Mais an jɛna nin bɛɛ kɔ jɔn in kama karamɔgɔ n'ale tɛ jɔn in bɛ se ka anw maîtriser k'an ka siran Alahu Taala ɲɛ k'an ka don da kelen fɛ an ka bɛn an k'an tigɛ don ɲɔgɔn bolo n'o kɛra an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an b'a denmuso ka kɛnɛ kan denmuso min a kɛra a fa dɔ ye denmuso min a nalen yan a ye kalanden bɛɛ kɛ kelen ye a ma maa si bɔ ɲɔgɔn na an mana taa a fɛ tuma o tuma foli la a b'a fɔ bɛɛ ka don da kelen fɛ o de y'a ka objectif ye balikisa hayidara a ma parti dɔ ta ka parti dɔ to yen a kɛra bɛɛ de fɛ o y'a fa ka taabolo ye o o y'a kɔrɔw ka taabolo ye n'a kun kɛra dɔ fɛ ka ban dɔ la an kun bɛ ɲigin a la e m'a ye a ka ko mana kɛ an ta limite t'a la an bolo a yɛrɛ jogo don a yɛrɛ ka laɲini ye min ye bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'ale de ka anniversaire la ɛlɛ an ye kuranɛ min kalan seyida bɛ min ɲini diɲɛ ni lahara ala k'o de nɔgɔya Seyida bɛ min fɛ diɲɛ ni lahara Ala k'o de nɔgɔya. Aami. An ye yaasini min kalan. An! Ka kuluwalaw min kalan. An! An bɛ nin duwawu bila k'a yɛrɛ kɔnɔ. Ɔnhɔn! N'a nana an bɛna duwawu min kalan. An! Ala k'o jaabi an bɛɛ ma. Aami yaa Rabi! O la. An! Ko sɛgɛlafiɲɛbɔ. Ɔnhɔn! K'a bɛ mun kan ja? An! Akayi bi yan? Akayi na micro ta i ka kɛnɛ fifa. An! Ala k'i sara. Ahan. Ala k'i sara. Akayi micro ta i ka kɛnɛ fifa.